Igbo ndị ọma na-ege ntị, anyị abịakwa ọzọ, anyị abịakwana ọzọ ka anyị wee na-akọwa etu anyị nwere ike. Ee, eh, tọpik anyị ji wee bata taa dịkwa ka ọ kara aka maka na ya bụ tọpik chịrị achị research methods and eh, research methodology. Sometimes ndị mmadụ na-ajụ kedu nke bụ kedu ife dị iche na research method ka ife dị iche na eh, research methodology anyway anyị eji oyibo wee na-aga na-akọwakwa ka anyị si wee nwee ike ịga na-akọwa ife m ji ejikwa oyibo bụ maka na ụfọdụ ụmụ akwụkwọ m na-abụrọ ndị igbo na-enye m nsogbu na m kwesịrị ịga na-akọwakwuru ka ha na-aghọta ọ na-emezi m bịa gụọ agụọ m kọwa ka e nwere ike so the question bụ what is the difference between research methods and research methodology Mana ị sị m kọwaa nya n'aka agụ- n'aka agụba ife e dere ede. Methodology bụ logic, the study of the method, is normal method anyị ma, procedure, strategy i ji wee mee ife. Mana methodology is study of the entire strategy you use. For example, na i nye m pepa gị, i nye m pepa gị the entire thing about that your paper ife niile ahụ n'ife i de ị nwere ike were m chọọ ịma kedu methodology i yuzu mana m nebezi anya n'ime ife ahụ ị na-ede m fụ method etu i si wee ga is the the same thing excepting that the one bụ study of ka anyị nebezi anya ka anyị wee mara ka anyị esi wee ga

mana ị bịazịa n'ime ya, ị fụzịa ka o si dee ya, etu o si wee folosi ife niile ka o si wee dee so na study of methodology ị na study of methodology meaning methodology study of method iwepụta anya na usoro onye anụnwa ji wee dele gị ife anụnwa ọ chọrọ ka ị gụa mana ị bagazịa n'ife anwa ọ chọrọ ka ị gụa ị fụzịa ka o si wee weturu anya ana wee nwetasie ansa na ka o si wee mee for example ọ bịazịa ụfọdụ na gị na-eyuzu qualitative research ụfọdụ na-eyuzu quantitative research ụfọdụ na mixed method ife niile a bụ method o ji wee dere ife ahụ ọ chọrọ ka ị ghọta ife ọ dị system usoro strategy procedure o yuzuru wee nwee ike ịtụpụta atụmatụ na idea ahụ na contribution ahụ ọ chọrọ i- inye ndị ụwa ị bịazie sị kedu nke bụ quantitative eh, research a ka ya akọwa ya na another slide

how many ife a ya-ajụ bụ na ndị anwa dala exam mmadụ one dala exam o nwere ike ọ gaa further ọ jụa ọ jụzie sị kedu ife fa ji wee kpata fa ji wee da exam e wee nyobe wee nyoo wee sị na mmadụ one dị etu a agụrọ akwụkwọ na ọ nya kpata fa ji wee da exam na mmadụ one dị etu a a na-abịarọ akwụkwọ na ọ nya ka fa ji wee da exam ị fụgo ife ọ na-ekwu bụ mmadụ attention na-abụ ee nọmba attention na-abụ mmadụ one ya ka o ji wee bụrụ na quantitative research na-esentale na statistic ife a na-agụ ọnụ ife ọbụla a na-agụ ọnụ

mmadụ one dala exam ajụọ ife kpatalụnụ ọ na tisha amarọ akụzi ka ọ na classroom adịrọ conducive maka ụmụ akwụkwọ na o nwere ife kpata fa ji wee daa exam na a na-anọkatarọ daa exam ọ dịrọ after mmadụ one ife ọ na-ajụ bụ kedu ife kpatara e ji daa why e ji wee da this exam ọ dịkwa ka tisha amarọ nkụzi akụzi na ife a na-akọ maka onye nkụzi a nwere ike ọ bụ na eziokwu na ụmụ akwụkwọ na-asị na ọ- na ọ marọ akụzi maka na ọ marọ akụzi ya ka e ji wee daa exam you see that it goes to live the it talks about lived experiences emotions or behavior of the teacher or even the behavior of the students na ụmụ akwụkwọ ndị na-abịa eh, na-abịa ife na fa na-abịa late na nne fe na-eje agụ na nne fe na-eje afịa fa bugeli nne fe akpụ a ya-ele n'ama bugeli nne fe akpụ ee garị a kwọsịrị ka e lee e wee bugasịa ọ bịazie wee jebezie akwụkwọ mgbe ahụ o jebeziri akwụkwọ ọ bụ na a kụzisigo ife ụfọdụ na ọ ghọtarọ ife a na-akụzi n'ụlọ akwụkwọ nya kpatara o ji wee daa exam ị fụ ka o si akọ qualitative qualitative using words using experience, using behavior in order to come up with the research. That, that is why ị na-ekwu ya na data ife a na-ene anya eh, data collection in qualitative research interviews o nwere ike ọ jee jụọ ndị mmadụ kedu ife kpata ndị ji ji ji ụmụ akwụkwọ ji wee daa exam focus groups o nwere ike ọ jee kpọọ mee meeting n'ama ka a malụ ife kpata na ndị ama anwa na-ada exam observation ee na ife e mere observe bụ na ba na-ejere akwụkwọ n'oge you see that is qualitative exam akụkọ words using words to explain an issue mana quantitative is not interested na words is interested nọmba mmadụ one bụ ndị anwa dara ya bụ exam mmadụ one bụ ndị anwa dara ya bụ exam ebe ọ na-agụ mmadụ one ba dị mmadụ ịtọ ba dị mmadụ iri ba dị mmadụ iri na abụọ ba dị ọgụ mmadụ oru mmadụ ebe ahụ ka ọ dị interested o wee nyochabezie ife kpatalụ mmadụ nke ọbụla ọ na-enyocha nọmba ka ọ na-ene anya na ya nọmba mmadụ one kedu ife fa scorelụ kedu ife nọmba nke onye pasịnị ji wee ka onye felụrụ then that is quantitative number then again Mixed research method bụ ife ị na-ede research ị na-ede ị need ife ịbụa i use qualitative use kwa quantitative i use nọmba ọnụọgụ ị bịa malụ mmadụ one dara exam bịakwue nyochebekwue observe kwa ife kpata va ji ada exam mmadụ ịtọ dara exam mana ife va ji wee da exam na va duga nne ba agụ dugara nne fa ịkwọ akpụ fa dugara nne fa ịkwọ garị fa jee buga- buga- bugara nne fa ife n'afịa wee fa wee bugasị wee naba wee jee wụọ arụ wee gaba akwụkwọ mgbe fa gara akwụkwọ na gịnị emego na emechigo na na akwụsịzigo o luzie mgbe a na exam fa daa exam ị see ọ na-combine the two

method ahụ i ji wee mere m ife ka m nyobere anya magodoro ka i si wee mie ka i si wee use ya logy lota always remember this my fellow students remember it always logy ife ọbụla jedebe na logy mean study of inyocha Ee, maka inyocha that method m use ka ị maa ma use kwere ma ọkwa nke m kwesịrị i-use ị gụsịrị akwụkwọ m n'anya sị mba na akwụkwọ anụnwa amakọkwa ma method ọ use na ọ mara mma because if you study my uh, the method m use that is study of my method igbo ndị Igbo na-ege ntị ekene m unu eji m n'aka na ife anyị na-atụ anyị na-atapịa ife adịsịrọ ka anyị na-akọwasị ya na ọgụ ụfọdụ anyị a na-aghọtasị anyị na-akọwasịrị ụfọdụ mana eji m n'aka na ọ bụrụ na other professors lecturers in various Igbo universities na ala Igbo okwere Igbo na-atapị ife a ọ ya afụkwa ife ụfọdụ nke m na-emetesịrọ nke m na-ekwutesịrọ fa nye aka kwute ya ọfụma maka na ife dị mkpa bụ ka ndị Igbo na-aghọta ife anyị na-ekwu na ife anyị na-akọwa na English ife dị mkpa bụ ka ụmụ akwụkwọ na-aghọta ife anyị na-akọwa were ya n'Igbo wee na-aghọta ya ọfụma ekelekwa m unu daalụnụ